le daoine i dteannta a chéile ag labhairt faoi pé rud a bhuaileann cloigne s'againne. Is dócha gurb é an post s'agamsa ná cúpla buíochas a ghabháil le daoine áirithe. My job here today is probably to just thank certain people agus ba mhaith liom, ar ndóighe, ar dtús toiseacht lenár n-ambasadóirí i mbliana. I'd like to start with our ambassadors. Séaghan, Sene agus Cormac. Tá Cormac i mbun foghlama le cúpla bliain anuas, tá sé i bhfad níos fearr le bheith maith aici agus beidh sé sin le feiceáil inár bhfógra teilifíse shiny. Agus ba mhaith liom ar ndóighe, ár mbuíochas ó chroí a ghabháil lenár n-urraitheoirí, sé sin Foras na Gaeilge, ar ndóighe atá i gcónaí ann dúinn agus arís i mbliana Energia agus criú Energia atá i gcónaí iontach iontach tacúil linn. ní, ní féidir siad a ndóthain a dhéanamh, ní féidir leo a ndóthain a dhéanamh agus le dhá bhliain anuas murach Energia ní bheadh muid anseo so go raibh míle, míle maith agaibh. Ehm agus is dócha gurb é post s'agamsa ina dhiaidh sin ná an fógra teilifíse don bhliain a nochtadh ach sara dhéanaimse sin ba mhaith liom just buíochas ó chroí amháin eile a dhéanamh I just want to have one more heartfelt, heartfelt thanks go muintir na hoifige Seachtain na Gaeilge agus muintir na féile, sin Orla agus an criú uilig a chuireanns seo uilig le chéile.

Ba mhaith liom b'fhéidir buíochas, luaigh mé an buíochas atá againne do Energia ach ba mhaith liom b'fhéidir fáilte a chur roimh Amy, teacht in airde agus cúpla focal a rá ó Energia. Amy.
Go raibh maith agat. Dia daoibh go léir a chairde agus fáilte. I'm probably going to echo Cearbhall a bit but nach bhfuil sé go hálainn bheith anseo le chéile i seomra,

Táimid ag ceiliúradh traidisiúnta nua i mbliana, new traditions. An bhfuil Wordle déanta ag gach duine inniu? Nó Foclach b'fhéidir? I'm sure we've all picked up a few new traditions over the last couple of years and in Energia táimid ag súil go mór le dul ar ais san oifig agus ranganna Gaeilge mí na Márta. that we do every year, our our Irish classes for staff agus beidh Pop Up Gaeltacht le Rugbaí Laighean san RDS freisin agus beidhmid ag ag tacú le ag tacaí sorry le feachtas fógraíochta ar teilifís agus raidió agus ar na meán sóisialta agus táimid ag súil go mór le féile hibrideach i mbliana agus go mbeidh seans ag gach duine páirt a ghlacadh.

Réalta rugbaí agus réalta TikTok, réalta feirmeoireachta, Séaghan Ó Súilleabháin aka Kerry Cowboy. Tá muid chun seo a dhéanamh as Gaeilge a bit as Béarla as well, we'll do a mix of both. Léimfidh muid isteach leatsa, Sene, ar dtús.

Can we leave now if you don't in Irish, Samoan, Japanese, Gaeilge, Rugby, What other languages do you speak, Cormac? Kerry. Séaghan, an cheist chéanna duitse, like, why is Irish important to you? Cén fáth go bhfuil an Ghaeilge tábhachtach duitse? Is dócha, mar a dúirt Sene ansan, cuid dár bhféiniúlacht is ea í, agus braithim leis go bhfuil draíocht éigin ag baint leis an dteangain. Nuair a ná tánn tú líofa sa Ghaelainn, braithim go mórmhór go mbíonn easnamh sa Bhéarla, ná féidir tú féin a chur in iúl mar is ceart, mar ná fuil. na nathanna ann agus an fáth leis sin is dócha tá an Béarla anso le cad é céad is caoga bliain dhá chéad mar sin rófhada ach an Ghaelainn thá sé déanta dúinne thá sé déanta againne féin thar na mílte bliain agus is dóigh liom gurb í teanga ár manam í b'fhéidir
an Cormac tá tú ag obair sa radio le

Tá sé iontach mar faigheann tú blaiseadh de shaol daoine éagsúla, so daoine atá ag obair i leigheas, daoine atá beo bocht, daoine atá an-saibhir, daoine atá ag obair sna cúirteanna, daoine atá gafa i bpríosún, so réimse leathan daoine, faigheann tú blaiseadh den méid atá le rá acu, den dearcadh atá acu. Agus ar bhealach tá mé in ann é sin a nascadh go díreach ansin, sin an rud is deise faoi mo job, le Seachtain na Gaeilge agus an Ghaeilge mar ceann de na rudaí a thugann an Ghaeilge dhuit, sílim, ná dearcadh eile, súil eile mar a deir TG4 ach tá sé sin fíor, like tá focla, tá stór focla eile agat anuas ar an mBéarla nó Seapáinis nó Samoan nó cibé.

scéalta aon rud seachas Covid mar you know le dhá bhliain ag caint faoi Covid ach na scéalta is fearr liom em like is maith liom is maith liom ding dong polaitiúil caithfidh mé a rá níl aon is gráin le daoine áirithe I know gur gráin le daoine agus but em is maith liom labhairt le daoine atá paiseanta

would do meditation or listen to music or. do just a bheith ann in am bhí uair amháin nuair a bhí mé ag obair le Raidió na Gaeltachta and inseoidh mé an scéal seo i m'aghaidh féin right ach bhí mé mall actually let's say thosaigh an clár ag a cúig bhí mé ann ag cúig tar éis a cúig or whatever agus bhí an léiritheoir bocht Fachtna istigh caint ar an microphone ag rá. Tá brón orm, tá, tá, tá Cormac just ar an mbealach agus so céard is féidir a dhéanamh ach just gáirí and so léim mé isteach sa stiúideo agus dúirt mé Fachtna gabh amach as mo shuíochán, you know. So just bheith ann. Just bheith ann.
Shane, níl mo thuiscint arm of the universe a'm ach caithfidh mé comhghairdeachas a rá leat mar tá clár nua agat ar TG4 nó beidh sé amuigh ar ball. Baineann sé le daoine óga agus na hainmhithe, it's about young people and their pets. Sea, an dá rud a deir tú, a deir siad nár cheart duit oibriú leo. Agus tá tú chun é a dhéanamh le chéile. 30 soicind, tá, mar tá 's agam gur chuir tú rud amach ar na meáin shóisialta i rith na seachtaine and you're looking for,

Agus is dócha go bhfuilimid anso ag Seachtain na Gaeilge ag iarraidh iad a chur chun, í a chur chun cinn, an teanga. Agus má bhraitheann leanaí chomh hóg soin go n-éistfear lena glór agus iad ag labhairt na teangan, tá sé sin ríthábhachtach. Agus eh, just ábhairín fógraíochta a dhéanamh, má theastaíonn ó aon duine téip a sheoladh isteach chugainn, á audition ar WhatsApp, it's 08 08 5 1 3 8 9 5 8 2. Sin nó, scríobhann siad sin. Fair play.
Bhuel, beidh tú foirfe don chlár, dar ndóigh. Bíonn tú ag obair ar an bhfeirm, so tá tú an-chleachtaithe le ainmhithe agus beidh an-craic agat ar an gclár, I'm sure. Ar an bhfeirm, céard é an rud is fearr leat faoin job? Is múinteoir é Shane freisin, so tá go leor hataí agat. Céard é an rud is fearr leat faoi a bheith ag obair ar an bhfeirm? Ana-cheist, dáiríribh, mar. Dé Domhnaigh seo caite bhíos díreach ag cuimhneamh air mar táim ana-ghnóthach fé láthair leis an múinteoireacht, ag ceartú scrúduithe is rudaí mar sin agus leis na meáin chomh maith, bíonn tarrac orm i gcónaí, ní fhágann daoine im aonar mé in aon chor. Ach Dé Domhnaigh bhíos i gceannas ar na ba mé féin agus is bhí sé chomh síochánta, chomh suaimhneach, ní raibh lá mar sin agam le fada an lá, ní raibh le déanamh agam ach cinntiú go bhfuil gach aon cheann acu beo agus go bhfuil na gamhna á bheathú agam, pé rud, just bhí simplíocht álainn ag baint leis. agus léirigh sé dom chomh maith go bhfuil sé chomh tábhachtach dom go háirithe an dúchas atá agam, sure tháinig mo mháthair ó oileán mara agus tháinig m'athair as na sléibhtibh, go bhfuil sé chomh tábhachtach dom a bheith amuigh fén aer agus an simplíocht sin a bheith agam anois is aríst. Tá sé ar nós mindfulness, nó aireachas, bíonn ana-chaint ar sin. na laethanta seo agus is dócha i saol na tuaithe bíonn sé sin lárnach ann. Beidh tú in ann an uimhir sin a thabhairt do Chormac mar tá, cé go bhfuil Cormac chomh hóg sin, tá páistí acu, tá cúpla páiste acu, is b'fhéidir go mbeidh spéis acu ar an gclár but.
Deireann tú jab go maith.
Níl fhios agam an bhfuil peataí agat freisin? Em, ach tá tú ag tógáil pháistí le Gaeilge, Yeah. cén fáth go ndearna tú an cinneadh sin a dhéanamh? Ó, bhuel, ní dhéanfainn é ar aon bhealach eile. Bheadh sé, bheadh sé go huile is go hiomlán mí-nádúrtha dhom Béarla a labhairt le mo pháistí. Em, agus Eoin, mar shampla, tá sé sé, sé go leith anois, mar a deir sé fhéin, agus, Díreach ag an aois cheart, don gclár. agus tá, labhraíonn sé Gaeilge liom go nádúrtha, you know. Em, is, is. is álainn an rud é sin. Tá sé níos deise ná mar a cheap mé a bheadh sé, you know. Em, ach labhair, labhair mise Gaeilge le Eoin mar labhair mo mhátharsa Gaeilge liomsa agus labhair muide Gaeilge sa mbaile nuair a bhí mise óg, So ní raibh aon cheist faoi? Ní, ní raibh aon cheist ariamh faoi, you know. Sin, sén cheist a bheadh ann ná an labhródh, an labhródh Eoin Gaeilge ar ais liom. Agus buíochas le Dia, mar tarlaíonn sé sin go minic i gcomhthéacs, Taobh amuigh den Ghaeltacht, labhraíonn tuismitheoir amháin, b'fhéidir, Gaeilge agus mar gheall ar an timpeallacht go bhfuil go leor Béarla thart, labhraíonn an páiste Béarla ar ais. Tarlaíonn sé sin. Tá sin ok mar bíonn bíonn Gaeilge ag an bpáiste agus sa deireadh thiar thall tig an páiste agus labhraíonn sé Gaeilge go nádúrtha leis an tuismitheoir, sílim. Ach yeah, ní raibh aon cheist faoi. Agus na cúiseanna eile ar fad. na buntáistí a bhaineann leis. Tá tú ag tabhairt eochair faoi leith don pháiste, grúpa cairde nua a bheith acu, grúpa na Gaeilge, deiseanna fostaíochta eile, deiseanna fostaíochta Gaeilge. Tá nasc agus comhbhá, sílim, ag pobal na Gaeilge le chéile. So, bhuail mise le duine éicint an lá cheana agus thosaigh muid ag labhairt i mBéarla sular thuig muid go raibh Gaeilge ag an dá dhream agus ansin, go huile is go hiomlán, ar an toirt. Bhí cineál comhbhá ann, bhí nasc ann, you know, thuig mé cé as ar tháinig an duine sin. Agus ní beag an rud é sin i saol an lae inniu mar tá go leor leor daoine i saol an lae inniu cineál uaigneach, i gcathair, like, breathnaigh amach ansin, tá na milliúin, tá mílte daoine, milliún go leith duine i mBleá Cliath. go leor acu uaigneach, ainneoin go bhfuil daoine thart timpeall orthu, ach i bpobal na Gaeilge tá muid sáite go bunúsach in imeachtaí le chéile agus ní theastaíonn mórán dua leis an gcairdeas a oscailt, le Gaeilge. An, an bhfuil tú dóchasach don chéad ghlúin eile sin like i dtaobh na Gaeilge de, abair glúin do do pháistí? Sin an cheist atá go bunúsach ó thaobh todhchaí na Gaeilge. Beidh Gaeilge ann. bhfad, i bhfad, i bhfad sula mbeidh muid, tar éis a mbeidh muide imithe. An t-aon cheist atá ann ná mbeidh pobal labhartha Gaeilge laethúil ann? Sin í an t-aon cheist. Like, beidh Gaeilgeoirí i mBleá Cliath, beidh Gaeilgeoirí i gCathair na Gaillimhe agus, ach mbeidh na Gaeltachtaí ann? Sin í an cheist. Agus ehm, sin í an cheist, bhfuil fhios a'd, le bheith dáiríre for a second, ach go, Sin í ceist gon rialtas agus ó thaobh infheistíochta de agus ag cur seirbhísí ar fáil trí mheán na Gaeilge don phobal a labhraíonn Gaeilge le chéile, bíodh sé ar an gCeathrú Rua nó in aon áit i gContae Chiarraí nó i nDún na nGall nó in aon áit a bhfuil Gaeilge agus ansin tacaíocht a thabhairt go na daoine sin ar na bailte sin a bpáistí a thógáil le Gaeilge. Sin í an t-aon cheist a bhaineann leis inniu. Beidh Gaelscoileanna ann, beidh daoine ar nós muide ann a labhróidh as Gaeilge in Áth Cliath, Ach mbeidh pobal ann ar aon bhaile amháin arb í an Ghaeilge an teanga cumarsáide nádúrtha atá acu sa siopa nó in oifig an phoist nó sa séipeal nó pé áit a bhfuil siad. Sin í an cheist. Yeah, ok.
Agus sin é, an bhfuil tú dóchasach faoi thodhchaí an rugbaí, rugbaí na mná? Like, how do you feel when looking forward to, say, the future of

I suppose you see TikTok and other social media platforms mar ardán maith leis an nGaeilge a chur chun cinn? Gan dabht.
Ní raibh an t-idirlíon againne ag an baile go dtí dhá mhíle a deich nó a haon déag nó mar sin but ní rabhas bainteach leis na meáin shóisialta ansan. Is dócha gur thosnaíos amach ar Twitter. Bhí dhá áit ann ag an am go bhféadfá Gaelainn a labhairt, Gaeilge amháin ar Facebook agus ansan Twitter, sin an fáth go thosnaíos ansoin. Ach anois tá an méid sin ann, má fhéachann tú ar Instagram agus TikTok is rudaí, tá an méid sin leathanaigh ann agus ní hamháin leathanaigh athá bunaithe ar fhoghlaimeoirí agus ag iarraidh you know Gaelainn a mhúineadh do dhaoine ach gnáth rudaí, a n-aois féin acu agus iad trí mheán na Gaelainne, do you know? Yeah, sin an rud is fearr liom, like go bhfuil daoine. just ag déanamh gnáth rudaí a dhéanann daoine as béarla nó in aon teanga eile but it's happening as Gaeilge. Sin an rud, agus go háirithe i mo chás féin, is dócha leis an bhfeirmeoireacht, tá an méid sin focal ann ná beadh ag daoine, toisc ná fuil siad ag maireachtaint fén dtuath agus ní bheadh a leithéid cloiste acu. Fiú amháin tá focail foghlamtha agamsa fé lattes is smideadh is rudaí, do you know, rudaí nach gcuirim puinn spéis ann ach mar a dúirt Cormac ansin,

Tá Seachtain na Gaeilge le Energia, tá sé ann do gach duine, tá sé ann do dhaoine atá ag foghlaim, tá sé ann do dhaoine atá líofa. Cén fáth go gceapann tú go bhfuil Seachtain na Gaeilge tábhachtach, abair, do dhaoine atá ina cónaí sa Ghaeltacht nó ag obair trí Ghaeilge nó atá líofa cheana féin? Yeah. Just sula bhfreagraím ar sin, if if world class athleticism is in our dna, just wondering where I went wrong, if I've come from a different planet.

le fada fad an lá ar aon chaoi. So, ar a laghad le Seachtain na Gaeilge, séard a dhéanann muid ar feadh an tréimhsí ansin chuile bhliain ná deireann muid leis, le chuile dhuine sa tír agus leis an rialtas freisin a bhfuil ról lárnach acu. Tá difríocht in Éirinn. Tá meas againn ar dhifríocht agus tá muid oscailte go dhifríocht. Agus má chuimhníonn tú ar sin ar feadh soicind, tá sé sin chomh tábhachtach, ní just. an Ghaeilge, ní just ó thaobh teanga de, tá sé tábhachtach do pháistí óga atá, agus go mba le mo mhac féin a for second, go pháistí óga atá atá cur tuiscint ar shochaí so tá daoine teacht ó thíortha eile agus tá cuma difriúil difriúil orthu nó tá teanga difriúil acu nó tá gnéasúlacht difriúil ag daoine nó tá siad difriúil ar bhealaí éagsúla, tá sé sin ok mar tá tuiscint againne. go dúchasach, go bhfuil muide difriúil freisin. Agus sílim má bhreathnaíonn muid ar an nGaeilge tríd an bpriosm sin chomh maith céanna go bhfuil luach dochreidte ag baint leis an nGaeilge. So tá sé tábhachtach ar go leor bealaí sílim. Yeah, yeah agus arís tá an tá an fhéile ann do gach duine agus tá an méid sin imeachtaí ar siúl agus mar a luaigh cúpla duine tá sé chomh deas that we're all here. But tá roinnt imeachtaí a bheas ar siúl ar líne agus roinnt imeachtaí a bheas ar siúl sa fíorshaol I suppose tá siad ar fad ar an suíomh gréasáin agus ar peig.ie freisin. Sula bhfágaim sibh, we do this every year that we give our ambassadors a challenge. Some ambassadors do it, some don't, won't name names. No, tá mé ag magadh. But tá mé ag iarraidh dúshlán a thabhairt daoibh ar fad, I want to give you all a challenge to do um during Seachtain na Gaeilge, an energy if that's okay.
Will there be a test? Senna, you do some commentary as well. Yeah? We didn't even talk about that. I don't know if you'll be, will you be doing anything during Seachtain na Gaeilge le Energia? I'm, yes I will and, and let me know what your challenge is. Your challenge is just to use a cúpla focal. Awesome. Yeah? Yeah. Okay. Cúpla focal nuair atá tú ag duna aráachtarachta. Um, Shane, Tá chlóir television nua agus I want, want you to mention Seachtain na Gaeilge somehow in the show. Áit éigin sa chlár, yeah. Just luaigh Seachtain na Gaeilge le Energia. Okay, If you can do.
Okay. Agus eh Cora, probably níl bhí mé chun ceist a chur clár iomlán a dhéanamh as Gaeilge, but that's probably off the cards. Níos mó Gaeilge a úsáid i gceann dos na cláracha le Sarah, b'fhéidir. Oh yeah, Yeah? níos mó Gaeilge fós.